takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero The DC chilungamo chimapweteka Ndi chifukwa chake akuluakulu amanena kuti chilungamo ndi chilungamo, ndipo olo chitakhala kuti chakwiriridwa motani, ndi chilungamo. Lero ndiyamba ndi miyambi kunena kuti wakusina khutu ndi mnasi, chifukwa akanakhala kuti ameneyo si mnasi wako sakanakusina khutu, kusonyeza kuti munthu amene amakulangiza amakukonda. Munthu amene sangakukonde kapena samakukonda, sangakulangize. Chinthu chimene amachiona mwana ataima, chomwecho amachiona wamku wachikulire atakhala pansi. Iyitu ndi miyambi imene ndayamba nayo lero, kunena kuti kangakanga kanaolera pansalu. Nthawi zina kumamvesera ndi kumaona ziko Zimakhala bwino kusiyana ndi kumanyalanyaza zinthu zimene iwe mwinanso sukuziziwa. Lero tikamba kwambiri nkhani zachinyengo zimene zikuchitika m'boma limeneli la mcp ndipo pakufunikira kunena kuti inu a opposition musegule kwambiri maso anu chifukwa ngakhale zisankho anthu analembesa, ngakhale anthu anakachita verification koma kukuchitikabe zachinyengo. zikufunika kuti inu muziyang'anisise ndi maso akuluakulu kwambiri ndi akamanena kuti tiyeni tikaunike mkatimo tipange auditing komanso kukana nkhani ya smartmatic amene akunena aja si amisala pali china chake chimene achiona chati chubwi sichinaoloke koma chati kapakapa ndi chimene chaoloka koma tisanafike kumeneko ndafuna ndikuthokozeni kwambiri anthu nonse amene ndinu masapotazi a dpp amene nditatulusa dzulo audio yokupasani warning yokulangizani kunena kuti izi mukukonza za mademozi ndofunika musamale nazo munapita ndikumakatukwana ndipo anthu mmaziwa kutukwana anthu mmaziwa kunyoza anthu mmaweruza ndikunyadireni kwambiri because imeneyo ndi beauty of democracy ena mmandilowera ku ujeni ku inbox kumandiuza kuti ndikanapita ndiayimbire foni akuluakulu aku dpp Ena iyayi munanena kuti ine ndasowa zochita, ndasowa ndalama, ndiye kuti ndimafuna mademo amenewa nditsogolere ine. Enanu munanena kuti ayi gulu langa la Malawi First ah, likulowerera za aeni ake, tiyasiye anthu apange mademo awo. Koma musayiwale kunena kuti role ya ine ndikulangiza, ndipo zili ndi iwe utenge malangizowo kapena usawatenge. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ine sindizasiya kuyima pa chilungamo kaya wina zimpweteke zisampweteke koma ine ndizapitirira kuyima pa chilungamo take it or leave it but i will continue so ndikuthokozeni kwambiri amene munalankhula zonyoza zulo munanditukwana munanena zambirimbiri kuti mwina ine ndasauka ndikufunafuna ndalama ndine munthu wozikonda ena nikumanena kuti ayi ndiye kuti alipo ampasa ndalama afuna ati- as- as- atigwese ife mphwayi ah, z- zoyipisa mbiri palibe ife sitingayipise mbiri iwo atenga zikwanje ifeso zikwanje tiyeni tizitengeso nafeso zikwanje ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti moto sitimazimisa ndi moto unzache moto timazimisa ndi mazi komanso ndikakuthokozeni inu anthu ena anzeru amuchipani cha dpp momo komanso amene musali aza- achipani chifukwa cha mafoni a- ochuluka amene munayimba kuyamikira audio yanga ya zulo imene ndimapereka some sense into the dpp leadership zokhuzana ndi mademo odana ndi azikwanje ndikuthokozeni anthu ambiri mwandichita encourage ndipo mwandiuza kunena kuti amene akutukwana sakuziwa chimene akupanga koma amene azaziona pamawa komanso ine nthawi yokuti ndizikamuyimbira munthu ndisanajambule odiyo ati ndizichita konsati ine ndilibe ndiye kuti pulatifomunso ya dc kuli bwino ingothesedwa chifukwa ngati tizingomuyimbira wina aliyense tizichita konsati ndiye kuti dc yo palibe ndinu nomwenso tu paja mmayimba mafoni ndikumanena kuti dc walero ali kuti choncho ineyo ndizapitirira ndi pologalamu yanga pologalamu yokonda dziko langa kuwayimirira amene ali ovutika komanso kupanga chofunikiracho ndizapitiriza kupanga zimenezi ah, ndithokoze chifukwa cha mameseji mafoni amene abwera ndafuna ndinenenso kunena kuti anzanu wotunde agula matisheti ofanana ndi a dpp amene azaveke anthu pasikulo chifukwa tu ulendo uno zikwanjezo kulibe akusiyani kuti muyende koma ndanena kuti muka- mukhale osamala chifukwa mukhoza kuwononga mbiri yanu yabwinobwino imene anthu onse akumufuna purezidenti wanu kutinso mwina abwerere pampando. Ndanena kale kunena kuti moto sitimazimitsa ndi moto. Mukuyenera musamale. Anzanuwo akugulirani ma T-shirt. Kumbukirani kunena kuti last week ija mmene amapanga chipongwe anamiwa anthu amene ajato anapenta magalimoto kuti magalimoto aoneke ngati ndi a dpp kodi ngati anakwanisa kupenta magalimoto angalephere kugula ma t-shirt ya dpp ndikuavazika anyamata awo ndikumakathyola mashopu izi ndiofunika kuti muziganizire ku tebulo yanu pamene mukupanga mamitingi yanu kunena kuti anzanuwo akonzeka kukuonongerani mbiri Kutinso mudziwe kuti zimene ndikunenazi ndi zanzeru kapena ndi zoona, zulozuloli kwatuluka kalata yochokera kwa mavenda kunena kuti iwonso apanga mademo awo, akufuna kuteteza mabizinesi awo. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti amene aja si mavenda. venda weniweni venda weniweni tikunena pano akulira ndi anthu a mdziko lino venda weniweni akufuna kuti dziko lino litasintha ulamuliro utasintha venda amene walemba kalata uja ndi wa yemu mcp anyamata omwe aja azikwanjaja ndi amene ati abwere akateteze bizinesi za anthu amene sanawauze imene ija ndi filimu tikamanena kuti anthu awa sakugona akupanga china chilichonse kuti abwerere pa mpando sikuti tikungonena iyayi komanso kupatula kalata imeneyi ya mavenda kwatulukanso kalata ina yopanda kumene yachokera yolangiza anthu kuti sakufuna kupanga mademo mu mzinda wa lilongwe chifukwa cha ana a sukulu kalatayo ilibe adiresi Koma amene walemba sakuziwika mungoziwa kuti amene awa ni manjanjawidi akupitirizabe kuti azipanga zawozo ndi cholinga kuti mmalawi muno mukhale ungovernable ndiye wina asaone ngati ine nimada nima ndikuida kapena dpp yo koma ndikulangiza ndi cholinga kuti zinthu zanu kapena mbiri yanu ikhalebe ikukwerakwera bwinobwino anthu ena asakuipisireni mbiri koma otukwana mukhoza kumatukwana and zimasangalasa kwambiri munthu ukamatukwanidwa zimasonyeza kuti uthenga umene wanena wakafika kumeneko so it is at your own peril to take it or not take the advice or not nkhani zazikuluzikulu lero tikukambirana nkhani za chinyengo chinyengo chimene chikuchitika m'boma limeneli la mcp koma mwina tisanafikenso pamenepo ndingolankhula kunena kuti ku phalombe ma market agent chaka chino ndi chachitatu sakulipidwa ma market agent ochokera ku chiringa kwa nkhulambe ku holy family ndi madera osiyanasiyana sakulipidwa chifukwa cha chinyengo zimene zikuchitika pa Phalombe District Council. Anthu akumeneko akuba ndalama koopsa kumalemera. Ndizodabwisa kumamuona munthu wogwira ntchito ku, ku council akulemera koopsa ena akumanga ma lodge. Koditu mmakhansulo mutu anthu akulemeratu mupite kuma, ku Mangochi, mupite ku Ntcheu, mupite ku Balaka, mupite ku Mulanje, mupite ku luchenza mupite ku phalombe anthu akulemera koopsa ndi ndalama za m'misika so ma market agents aku phalombe komanso mwina si ku phalombe kokhako kuli anthu ambirimbiri ma market agent kukafika mpakana ku Limbuli uko sakulandira ndalama zawo chifukwa cha chinyengo chimene chachuluka kwambiri m'makhanso ndi ofunika ministry muyang'anepo kwambiri pamenepa chifukwa pamenepa ngati simutenga nawo mbali muziwe kuti dziko linolo liwonongeka development mmainena ija siyichitika komanso anthu akhoza kuzapanga mademo owopsa kwambiri amene atazaononge uh, mbiri ya makhansos muno mmalawi nkhani yayikulu imene ndikufuna kukamba lero ndi ya zachinyengo zimene zikuchitika muno mmalawi makamaka ndi anthu awa a mcp a mcp padakali pano akuyenda mu central region ndikumapereka ma hard cover kwa mafumu akuluakulu kwa ma ta kuti azikapasa magrupu awo ndipo aliyense amene walandira hard cover akumuwuza kuti azikalemba anthu a mmuzi mwawo ndikumawapasa 2000 ndikuwawuza kunena kuti a mayina amene wawa akulembedwawa Aliyense akamuvotera Lazarus Chakwera azilandira 150 siku lovotalo azalandira 150,000. Izi zikuchitika ma district onse a central region pamene akuluakulu a mcp atanganidwa ndikumakapeleka ma hard cover kwa ma TA ma TA akumayitanisa mafumu awo ndi kumawawuza kuti aliyense akalembedwe m'mizi mwawo, mayina alembedwe, kaya pamuzipo m'nyumbamo muli anthu ochuluka bwanji awalembe ndipo aliyense akumamupatsa 2000 2000 chifukwa chongolembetsa. Koma pa tsiku lovotalo akuti adzawapatsa tsiku lovota lokhalo 150,000. Nkhani ina ya chinyengo imene ikuchitika mu Central Region ni nkhani imene ma MP akumeneko amene ayikidwa pa tikiti yoimilira mcp akuuzidwa kunena kuti azilembanso anthu kuzera pa chovotera chija achita recruit asikana ochuluka ngati mmene kulili ku Dedza Linthipe Constituency kumeneko akumachita recruit asikana ochuluka amene akuyenda malo osiyanasiyana ndi kumayitanisa chovotera chija koma vuto la ife aMalawi ndi kususuka kumatenga chovotera chija ndi kutengapo nambala ija ndi kuwauza kunena kuti a mp akupasani ndalama zochuluka pa siku lovota kavotereni president chakwera amene ali rede kuti atukule ziko lino ziko limene walilephera kale makolo athutu anatiuza kale kale kunena kuti ana anga musazakhulupirire mcp mcp ndi chipani cha nkhanza mcp ndi chipani choyipa koma ife timafuna tione tisegule tione ndiye tisegule tione ndi uyu watifikisa apa lero mavuto ndi azaoneni mankhwala muzipatala mulibe fetereza ndi uyu wadula uyu akumagula pakana ku kampani yopanga somba za muchitini anakagulaso paja ku buchale anakagulaso paja ku famasi musayiwaliresotu ah, mabungwe osiyanasiyana anabwera kuzaba ndalama zathu zina paja zili ku germany ulamuliro uwu walephera ndipo akupanga china chirichonse pakana akufuna kuti azakhale ndi mavoti ovotedwa votedwa ochongedwa chongedwa kale ndipo mukuyenera kuti zipani zonse mukamapanga matama anu kuti simukufuna kukhala pa mgwirizano muziwe kuti anzanu akupanga ndithu zinthu zokuti akatani kuti siku lina iwowonso atenge boma bon kalindo the dc mwana wowopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa